an y'a fɔ aw ye cogo min na an ni promotrice yɛrɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi an bɛna ɲininkali damadɔni ten k'a la ne ba n'a tigi ma basi somɔgɔw ko di basi tɛ yen nɔ i y'an bisimila i ko ɲuman i ka yɔrɔ la bi a diyara an ye an b'i fo yiriwa tv tɔgɔ la aw nana n ka yɔrɔ la a diyara an ye ne bɛ yiriwa tv mɔgɔw fo u ka hakilina ɲuman na u nana ka na se n ma a diyara an ye kojugu I bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an lamɛnbagaw ye. Ne tɔgɔ ye Madamu Keyita Sebe Sidibe. Ne bɛ ne ye ekɔli complexe scolaire Awa Keyita promotrice ye jikɔrɔni kura 30 mètres da la ka ɲɛsin goudron ma. École dayɛlɛli hakilina nana e la cogo di? Bon école dayɛlɛli hakilina nana ne la cogo min, denmisɛnnin kanu de ye ne bila école ko domaine kɔnɔ. Denmisɛnnin parce que denmisɛnnin ko ka di ne ye. Denmisɛnnin ko ka di ne ye, ne yɛrɛ sinna ten tɔ dɔrɔn ka a ɲini ka jardin denw de kalan. ne taara ka taa ekɔli dɔw la yen n pasera ekɔli ekɔli pirive dɔw fɛ ka jardin d'enfant kalan yen nɔ donc sisan o hokumu kɔnɔna na ne yɛrɛ cɛ nana a jateminɛ k'a fɔ a kurazi bɛ ne muso la cogo min na denmisɛnnin ko ka d'a ye cogoya min na tantɔ est ce que ne yɛrɛ tɛ yɔrɔ dɔ ɛɛ ɲini ka d'a ma ka se ka yen kɛ jardin d'enfant ye donc sisan o kɔnɔna de la ale nana ka na yɔrɔ ɲini ka di ne ma ne yɛrɛ kan ka jardin d'enfant daminɛ yen nɔ donc sisan o kɔnɔna na sisan ekɔli kow nana don a kɔnɔ sisan kilasi bɛ n bolo sisan nɔ k'a daminɛ jardin fo sixième année San n b'o baaraw de kɔnɔna na sisan. Ekɔli in dayɛlɛla san jumɛn de la? Ekɔli in daminɛ eh, dayɛlɛla 2017. 2017. Awa Keita tɔgɔ nana cogo di? Ɔ ɔ complexe scolaire Awa Keita a hakilina nana na cogoya min na ne yɛrɛ ba tɔgɔ ye Awa de ye ɔ mais

N'i ye entreprise yɛrɛ filɛ nin ye n'i y'a daminɛ ka sɔrɔ fonds ba t'i la i bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ a kɔnɔna na bon donc a bɛ dépend i yɛrɛ de bɛ courage ta i bɛ courage yɛrɛ de ta n'i ma courage ta dɔrɔn baara tɛ taa ni courage tɛ sa ma sɔrɔ ekɔliso in n y'a bila mais n ye courage ta k'a ye k'a fɔ sigi sigili k'i da so kɔnɔ a tɛ mago ɲɛ wuli ka dɔ kɛ i bɛ ko o ko la

i tɛ kɔlɔkɔlɔ kuma kɛ fɔlɔ bon i bɛ bɛn ni kuma dɔ la i bɛ bɛn ni mɔgɔ dɔw ye i i n'olu pour ka ka ɲɔgɔn faamu a man nɔgɔn quoi mais actuellement mɔgɔ minnu bɛ n bolo sisan n'u kɛlen don ka ɲɔgɔn faamu an ye ɲɔgɔn taabolo faamu u b'u ka baara k'a kɛcogo la u bɛ na heure la vraiment a kɛlen don ka baara in tɔ kanu don n na kosɛbɛ kosɛbɛ et an bɛ ka ɲɔgɔn faamu an bɛ ka baara k'a kɛcogo la sisan kɔni alhamdulilayi Promoteurs promotrices bɛɛ k'a lajɛ ka ɲɔgɔn faamu denmisɛnninw ka avenir de b'an bolo an k'an jija denmisɛnninw ka se ka faamuyaliw sɔrɔ an ka baaraw k'u kun an kana décourager an bɛɛ ka courage ta pour que denmisɛnninw ka avenir ka ɲɛ denmisɛnninw de ye don dɔ mɔgɔkɔrɔba ye donc anw de kan k'o avenir dila k'a minɛ k'a d'u ma ne bɛ o de fɔ conseil de di bɛɛ lajɛlen ma an bɛɛ ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma baara ka k'a kɛcogo la k'u faamuya dɔ kuma y'a yira k'a fɔ aw ka école bɛ premier cycle dɔrɔn de b'a la ka daminɛ jardin ka na fo se sixième don n'a nataw la i ka hakilina ye jumɛn de ye projet jumɛnw de b'i bolo ka ɲɛsin ekɔliso in ma don n'a nataw la Bon don n'a nataw la a ka di n ye école in ka taa fo université la an ka baara kɛ ka école in don fo université walima conseil jumɛn de b'e bolo ka ɲɛsin jeunes ma an bɛ don min na i ko bi bon conseil min bɛ ne bolo ka se ka ɲɛsin jeunes ma eh, jeunes k'a lajɛ u u kan'u sigi k'u bolo da u sen kan u ka wuli ka dɔ kɛ mɔgɔ filɛ baara lankolon tɛ yen mɔgɔ lankolon de bɛ yen baara o baara n'i ye courage k'a la ka ca ala fɛ ala b'i dɛmɛ foyi tɛ baara bɔ diɲɛ kɔnɔ n b'o de fɔ jeunes ye foyi tɛ baara bɔ n'i ye baara kɛ nafa b'ale de la nimisa t'a la welewelekan jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin parents d'élèves ma an bɛ don min na i ko welewelekan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin parents d'élèves ma parents d'élèves

N ka parents d'élèves bɛɛ fo. Ayiwa olu bɛɛ faamuyara. An ka émission bɛna s'a kuncɛyɔrɔ ma. Nka yan'o cɛ, folikan jumɛn de b'i bolo ka lase an lajɛbagaw ma? Ne bɛ Ewa TV mɔgɔw fo, n b'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ. Baara in u k'a bila a kɔrɔ, u kana a bila dɛsɛ ye. Ala k'a yiriwa halisa. ka foli bila furucɛ yɛrɛ ma n'o ye misi keyita ye a yɛrɛ a ye n dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ale de bɛ n encourage kosɛbɛ baara in kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ n dɔgɔmuso n'a cɛ fo n'o ye mɔgɛrɛ siribe mama n'a n'a cɛ fo bakari sanogo n b'u fo fo faransi u ye n dɛmɛ kojugu dekurajeli tɛ yen Tuma bɛɛ u bɛ n encourager baara in kɔnɔna la ka n balimaw bɛɛ lajɛlen fo ka n jɛɲɔgɔn fo n balimaw bɛɛ n ba ayi bɛɛ de bɛ n dɛmɛ baara in kɔnɔna la monitrisiw fo n bɛ n ka enseignants fo kosɛbɛ kosɛbɛ courage de bɛ ninnu na u bɛ n dɛmɛ u bɛ baara in k'a kɛcogo la vraiment nisɔndiyalen don yɔrɔ bɛɛ n b'u fo kosɛbɛ u ka foli bɛ yan ka bɛɛ lajɛlen fo an b'an lajɛbaga cɛman ni musoman bɛɛ fo ala ka hɛrɛ k'an ye bɛɛ lajɛlen ala ka mali kolo suma ala ka dɛmɛ kɛ ala k'an bɛɛ bɛn kelen ma ah, Bonjour, bon, je suis monitrice de l'école Awa Keita. On voudrait que vous nous disiez quelques mots concernant votre école. Bon, nous, on soutient bien les enfants. On les accueille bien pour leur éducation.

ni a ka ekɔli tɔgɔ ye complexe scolaire awa keita an n'ale tun bɛ ka masala bi tɛ se ka jɛmukan in kuncɛ n'an m'an dɛmɛbagaw fo an bɛ bakari sanogo fo yan fo faransi an bɛ ibrahima tɔgɔ filaw fo n'o ye ibrahima togola ani ibrahima konate an tɛ ɲinɛ faseri kante kɔ ani siriki hayidara ninnu bɛɛ ye an dɛmɛbagaw ye depi baara in daminɛ na olu de be cɛsiri la su ni tile walasa an ka se ka ja ɲumanw ni kumakan sanumanw lase aw ma an b'aw fo aw ka lajɛliko ɲumanw na an b'a fɔ ɲɛna aw k'an bɛn yiriwa kɛnɛ tako wɛrɛ kan n'ala ma basi foyi k'an na